Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Eh, n balimacɛ n balimamuso k'i hakili jigi teliya bolo ma an bɛ wagati min na nin ye ten eh, n'o ye ala ka lajarabili min la an kan n'o ye korona virus lajarabili ye A lajarabili ala k'a la an kan ka an ka dɔgɔya n'an ka lafiyɛya n'an ka kolonbaliya n'an ka dɛsɛ jira an na an b'a ɲini ala fɛ a ka a wuli ka bɔ an kan teliya bolo ma nin wagati la jamanaw kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ caman tigɛ jamana bɛɛ k'a ka fɛɛrɛw tigɛ cogoya min na u bɛ se ka jamanadenw lakana u bɛ se ka jamanadenw ni latanga o fɛɛrɛ ninnu kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko an ka to sow kɔnɔ ko an ka to sow kɔnɔ caman an ye dɔ bɔ tagama tagama la ka dɔ bɔ yaaraw la ka dɔ bɔ baarakɛyɔrɔ tagaw la ka dɔ bɔ kungoya tagaw la donc an ka sabati an ka sow kɔnɔ an ka sabati an kɛ yɔrɔw la o ninnu a labaarali an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a ma nɔgɔn mufinma de ka di adamaden ye de ka di adamaden ye n'a d'a ma o de bɛna kɛ ye o de fana ni laada an kan An b'a ɲini ala ka a baara nɔgɔya an ye ala ka a wagati latɛmɛ hɛrɛ la ala k'an bɛɛ kisi bana jugu ni tɔɔrɔya ma donc n b'a fɛ k'i hakili jigin min na o de ye wagati min an bɛna kɛ so kɔnɔ nin ye an bɛna wagati min kɛ an bɛ sabati yɔrɔ kelen donc a kɛra sababu ye ka dɔ fara dɔw ka sunɔgɔ kan a kɛra sababu ye ka dɔ fara dɔw ka sunɔgɔ kan o don o ye ko de ye ko min dangereux de ye adamaden ma donc i b'a dɔn adamaden normal lɔnnaw bɛ min fɔ an ɲɛna kolonbagaw ni dɔgɔtɔrɔw bɛ min fɔ an ɲɛna adamaden normal ni balikuyala i ka kan ka wagati min sunɔgɔ normalement a ka kan ka bɛn lɛri wolonwula ka taa se lɛri kɔnɔntɔn adamaden balikuya ni ka bɔ lɛri wolonwula ka taa se lɛri kɔnɔntɔn i kan k'o de sunɔgɔ tile kɔnɔ donc vingt-quatre heures kɔnɔ lɛri mugan ni naani kɔnɔ adamaden normal min balikuyara a kan ka lɛri wolonwula ou bien lɛri kɔnɔntɔn a kan k'o de sunɔgɔ pour que a ka facultéw bɛ kɛ normal la a hakiliw bɛ sigi a ka kow bɛ taa a tagacogoya la a fana ni a bɛ santé sɔrɔ a bɛ santé sɔrɔ kɛnɛya bɛ kɛ a fari la a bɛ se k'a ka boribori a n'a ka taga ni ka seginw bɛɛ kɛ a kɛcogoya normal la a kan ka lɛri mugan ni naani kɔnɔ a kan ka lɛri wolonwula ka taa se lɛri kɔnɔntɔn a kan k'o de sunɔgɔ bon le fait que a ɲinina ko an ye sigi yɔrɔ kelen a kɛla sababu ye dɔw ta taara lɛri tan dɔw ta taara lɛri tan ni fila dɔw yɛrɛ ta cayala n'o bɛɛ lajɛlen ye donc nin bɛ kɛ problème de ye adamaden ma lɔnnaw fana ko ten ko ko n'a tɛmɛna a dan kan ko ko n'a bɔla a kadiri kɔnɔ a bɛ segin kɔ hali n'a y'a sɔrɔ hɛrɛ b'a la a bɛ segin kɔ ka kɛ tɔɔrɔya ye adamaden ma donc an caman na so kɔnɔ sigi sunɔgɔ bɛ ɲini ka yɛlɛma ka kɛ tɔɔrɔya ye an ma donc an bɛ min f'i ɲɛna i jija i b'i ka sunɔgɔ programme madama i ka lɛri da lɔn ile fana ye baliku de ye lɛri da min kan ka kɛ sunɔgɔ la baliku bolo i k'o lɛri da lɔn donc i jija i b'i ka sunɔgɔ programme ka bɔ bi la donc an mana dunɲɛnatigɛ nin na k'a fɔ k'an ye na dɔ fara sunɔgɔ wagati kan ko an ye na an ka temps perdu sunɔgɔ la donc fɛn fɛn bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara i ka sunɔgɔ kan faut lutter contre cette chose i kan ka wuli o fɛn contre la i kan k'i yɛrɛ programme k'i ka sunɔgɔ waati programme donc pour que o fana ye nɔgɔya i ma baara dɔw de bɛ yen i kan k'o kɛ o baara fɔlɔ ye mun ye o de ye y'a dɔn i kan ka min kɛ dans la journée tele kɔnɔ i kan ka mun de kɛ paseke dɔ bɛ se k'a fɔ ko ni ne ka lɛri wolonwula ɲɔgɔn si sunɔgɔ n ka lɛri kɔnɔntɔn sunɔgɔ ko lɛri tɔ ba min bɛna kɛ n bɛ mun k'o kɔnɔna na o la akitivite camanba de bɛ yen an bɛ se ka profiter an ka sabati n'an ka sigi nin na k'o akitivite ninnu kɛ o akitivite ka ca o boriboriw ka ca o taga ni ka seginw ka ca i bɛ boribori kɛ i bɛ taga ni ka segin kɛ i b'i ka diɲɛnatigɛ ko caman kɛ bi i b'i sigi yɔrɔ kelen na i b'i sigi so kelen na donc mɛ min bɛ se ka nɔgɔya an ma teliya la o de ye an ka vingt-quatre heures an k'a ranpli an k'a lafa ni akitivitew ye o akitivite minnu an bɛ se k'a kɛ ni a bɛ se k'an nafa caman nin wagati in kɔnɔ a fɔlɔ dɔ bɛ se ka kɛ Ile tɛ se sɛbɛn kalan na i tɛ se sɛbɛn kalan na ça veut dire que ni téléphone numéro dira ile ma i tɛ se k'a kalan i tɛ se k'i yɛrɛ ka téléphone numéro kalan i tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ka téléphone numéro kalan bon a ka gɛlɛn fana ni k'a fɔ k'i bɛ temps sɔrɔ ka sigi ka téléphone numéro kalan ɲɛɲini wala ka mɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ sɛbɛn cogo ɲɛɲini wala ka mɔgɔw tɔgɔ kalan cogo ɲɛɲini Munna baloko boroborow bɛ yen denmisɛnninw ka banako bɛ yen denmisɛnninw kan ka taa ekɔliso la o kow bɛ yen sisan ko bɛɛ de lalɔra donc nin wagati nin a décidé k'a fɔ ko ni lajarabi in tɛna ban pewu fo ne bɛ bɔla don min na o y'a sɔrɔ n bɛ se nimoro kalan na n bɛ se mɔgɔw tɔgɔ kalan na o ye kɛ ile ka defi personnel ye o ye kɛ kɛlɛ ye ile yɛrɛ ni i yɛrɛ cɛ k'a fɔ ko nin ko bɛ ban wagati o wagati ne kan ka se nimoro kalan na o ye kelen ye dɔw yɛrɛ bɛ yen ale bɛ se nimoro kalan na a bɛ se mɔgɔw tɔgɔ kalan na a bɛ se fana ni ka papiye kalan mɛ a bɛ san tan bɔ bi a ma deli ka liburu dɔ ta ka liburu kalan yɛrɛ ye nin fana ye lajarabiliba ye ça veut dire que ala k'an sutura donc nin ye okazɔn de ye liburu dɔ ɲini k'a fɔ ko yanni buruburu nin bɛ ban yanni mankan nin bɛ ban ne bɛna n jija ka liburu nin kalan ka liburu kɔnɔ yɔrɔ ko lɔn hali n'a danna liburu kelen pe ma o kɛ kɛlɛ ye i yɛrɛ ni i yɛrɛ cɛ o kɛ defi ye i yɛrɛ ni i nikun cɛ an bɛ se ka mun kɛ kɔ tuguni i bɛ porokaramu k'i yɛrɛ la dɔ bɛ yen ale ma kalan kɛ kalan kɛ ko yɛrɛ t'a kunkolo la nimoro ko sɛbɛn ko papiye ko o t'ale yɛrɛ kunkolo la mɛ ile tɛ se metiye foyi la i tɛ se metiye foyi la ça veut dire que bolo bolo min b'i fɛ a tɛ se ka foyi kɛ Nin ye okazɔn de ye i sabatinin bɛ yɔrɔ kelen i ka buruburuw dɔgɔyara denkundi tɛ yen sisan furusiri tɛ yen sukoya taga tɛ yen foyi foyi tɛ yen fɛn bɛɛ bɛ kɛ telefɔni na fɛn bɛɛ bɛ sigi yɔrɔ kelen donc porofite i bolo nin a ta i bɛ fɛn dɔ kalan i bɛ se fɛn min na o fɛn bɛ se ka kɛ mun ye an balakaw par exemple i bɛ se ka korosi kalan ka korosi kalan i bɛ sapo labɛn ni ni sapo cɛw bɛ sapo min don o kun na hali a muso ta yɛrɛ bɛ yen i b'o kɛli kalan mɔgɔ min bɛ s'a kɛli la bɛrɛ tigi la a b'i kalan korosi kɛ la kan'a ye ko fɛn mugu de wala fɛn fitinin de ko tɔnɔba t'a la la fɛn ba de fɛn nafama ba de i jija i bɛ korosi kɛ kalan ok korosi ko bɛ gɛlɛya i yɛrɛ ma mɛ fani sɔgɔ fana bɛ yen o musow bɛ fani sɔgɔ ka rido ninnu sɔgɔ ka cɛɲa ka fani ninnu bɛ la matila ka dara ninnu o b'a sɔgɔ cogoya la ka dessinw k'a kan mɛ o kɛ cogoya kalan i bɛ se k'o kɛ cogoya kalan nin wagati in kɔnɔ a tɛ kɛ problème yɛrɛ y'i ma donc o n'a activité ɲɔgɔn si camanba de bɛ yen an bɛ se ka min kɛ nin wagati kɔnɔ ka nafa sɔrɔ a la a tɛ k'i ma degun ye a tɛ k'i ma tɔɔrɔya ye donc i b'a ye i ka wagati bɛ rempli i ka wagati bɛ fa ni activitéw ye ni baaraw ye baara minnu b'a kɛ e yɛrɛ bɛ ɲinɛ sunɔgɔ kɔ k'an kɛ nin faamuyabaga ye ala k'o kɛ donc ni tun ye hakililajigin fitinin ye ka yira bɛɛ lajɛlen na sunɔgɔ an ka sunɔgɔ ni ka o de lɔnnaw b'a fɔ an ka diɲɛ laban nin na mɔgɔ o mɔgɔ depuis diɲɛ créé la fo bi mɔgɔ o mɔgɔ sera ka kobaw kɛ u sera ka kobaw kɛ ka fɛn dɔw créer adamaden bɛ nafa sɔrɔ fɛn minnu na u ka sunɔgɔ wagati nin dɛ lɛri wolonwula an ka lɛri kɔnɔntɔn nin olu siya o bɛ siyamanba de bɔ a la ça veut dire tuma min na an n'u tɔw bɛ sunɔgɔ la olu bɛ baara dɔ la u bɛ livre dɔ kalan na ou bien u bɛ recherche dɔ la ou bien a bɛ ko dɔ ɲɛɲini na ou bien a bɛ boribori dɔ la c'est à dire n'an n'u kan ka lɛri wolonwula sunɔgɔ olu bɛ lɛri naani sunɔgɔ a tɔ lɛri saba u b'a fara u ka baarakɛ lɛri kan donc o de bɛ kɛ sababu ye olu bɛ na ni fɛn dɔ ye an n'u tɛ se ka na ni min ye o bɛ na ni fɛn dɔ ye ɲɛnɛmaya la an n'u ma na ni min ye o de kɛra sababu ye u sera ka kuran créer an bɛ kuran minnu ta ka baara kɛ o de kɛra sababu ye u sera ka telefɔni créer an bɛ telefɔni minnu ta ka ɲɔgɔn weele ka baro ni kabakokow kɛ o de kɛra sababu ye o sera ka mansinw créer u bɛ siraw bɔ o n'a ɲɔgɔn siw o de kɛra sababu ye ko ka mabiriw créer donc fɛn caman caman caman minnu bɛ ninnu kɔfɛ minnu bɛ nin baara ninnu kɔfɛ a bɛɛ ka dɔ bɔ u ka sunɔgɔ wagati de la an n'u bɛ sunɔgɔ la min na u k'o dɔ bɔ olu ka sunɔgɔ waati la k'o ta ka baara wɛrɛw kɛ n'a ye donc occasion de dilen ile yɛrɛ fana ma ten donc k'i sigi kana sigi gansan sunɔgɔ wagati nin ye dɔ bɔ a la n'i yɛrɛ tɛ se ka dɔ bɔ a la bon lɛri wolonfila min b'i bolo ou bien lɛri kɔnɔntɔn min b'i bolo a programme kana dɔ fara u kan n'i ma dɔ fara u kan lɛri tɔ camanba min bɛ to i bɛ mun kɛ ninnu baara ninnu dɔ ɲɛɲini i bɛ se k'o min kɛ jagoya tɛ bi ko f'i ye kalan ka sɔrɔ ka ko kɛ dunuya ou bien ka koba kɛ dunuya la a ma se o bɛɛ ma baara ka ca fɛn fɛn i bɛ se k'a kɛ i jija i ye performance k'a la i y'a kɛ a kɛcogo ɲuman na y'a kɛ ka ɲa fɛn fɛn i bɛ se k'a kɛ nin fana ye occasion de ye an bɛ se min na an y'an jija k'o kɛ donc ni tun ye hakililajigin dama damani ye ka di aw bɛɛ lajɛlen ma an ka foli bɛ farafinden bɛɛ lajɛlen ye a b'u sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ salamu aleykum